yes uh, we are doing fine anyị nọ ya nnọọ anyị nọ ya na eh, eh, em the result apụtala ee ọ pụtala nnọọ yes ọ nọ na my table here agaala m through it agaala m through it ee ahụrụ m ozi gị ị sị na

ee ee ma ke gị ma ke ke ke nwaanyị but aga m agwa ke nwaanyị Mm. o ị ma ihe result gị ga- ga-awụ ee olee otu i si mara o i mebuole ya somewhere before okay but ị chọbụghị ime ya okay the girl fọsụrụ fọsụrụ na unu unu ga-eme test okay ma ndị church before unu alụ ee okay the girl sị na gị na agaghị enwe mmekọ ma unu emeha test ahụ before unu alụ Mm. okay well amanụ m ihe result gị gwara gị ebe ndị nke ọzọ ị gara but ke m ji n'aka nga ugbua ihe ọ na-akọwa na ogbunigwe i bu ọrịa o. anyị ogbunigwe i budị ọrịa i bu i bu i bu i bu na-emekwusili ike mgbawo obiri na aja ọcha ị jikere ịbịa ka m nwee ike counsel gị ị chọghị counselling na ihe ị chọrọ wụ ekpere ee but na ị ga-enye m ego ka m change the result change nne gị m change result ị chọọ ka ndị mmadụ mara ị chọọ ka the girl mara so ihe ihe- ihe o- kọ- chere chere cherekwula ọ wụdị naanị ke ahụ ka i bu i bu ma typhoid ma malaria ma ma hepatitis b ma hepatitis a i bukwa meningitis nna elekwara ebe ị ga-aga ebutesi ọrịa niile ndị ke nọ n'ụwa bu- bu- bu- bu- burutiga n'ahụ gị ee elee ụdịrị ndịrị ndụ ibiga ihe a oke mgbe ahụ ị mabughị chineke okay gbata iwe matala chineke nwere ebe matala chineke kwedo na ịga ahịa mba mba biko enweghị otu m ga-esi ee eh, ama m that na ọ dị against the ethics of medicine m wee disclose result gị ee eh, but eh, nwatakịrị nwaanyị a ị gwaghị eziokwu ama agwa ya ama agwa ya na onye ọ chọga ịlụ bu ọrịa o ama agwa ya ebe ị na-achọ ya egwu ebe ebe ebe ebe ibu ya ibu ya n'ọrụ ị sị na ị ga-eme m gịnị bịa awa agwa gị onye ga n'ụlọ ọgwụ ya agwa gị maka dọkta onye iwe ikwu ọkpaka m ga-aha nga ị ga- ị gaghị amaghadị m eche gị lụọ m ga-aghara gị ije na ke gị- ke gị- e- elie gị ugbu a ebe e, so so ihe a wụ otu ị chọga isi ee eh? ihe a wụ otu ị chọga isi ee eh? so ị paracha nnọọ ọrịa niile para n'ụwa gị na-ebigo ụmụ nwaanyị one by one one by one gị chọcha agbasi nkịtị enyi nwoke ogbunigwe ee okay i chebu na ọ laala elekwa ihe i ji na-eche otu okay enwe onye sị enwe onye sị gị chai lekwanụ nnọọ iberibe so mmadụ sị ị na-ele ndị ụka ha sị gị na ị ma na i bu obiri n'aja ọcha na gị masị aka na tv na ọrịa gị ga-ala ee okay okwukwe ka i ji na enyi nwoke biko ihe a- ihe a awụdị ihe okwukwe ihe a wụ ihe a wụ otu ụwa dị ihe onye metere ka ọ na-eburu ọ ihe akwụkwọ nsọ sịrị Mm. ele mgbe ị ga-abịa ka m nwee ike counsel gị because ị needịrị na-aṅụ ọgwụ and ọrịa ndị i bu karịrị akarị ee na m gidewe a ma etikwa ya n'internet o aka ị makwa na eji m camera anyị setere gị esibra a ma etikwa ya n'internet onye ọbụla ezie zie gị ee m ga-ajụ ọsị ka wee gaa na Facebook na ma na Twitter ma na Instagram na gwa onye ọbụla ma result gị ma ihu gị onye ọbụla mara na na- na- na- na- na- na ihe ọ wụ e- e- e- e- e- ebola ezee gị eze even onye ha ahụ gị sef ha ewere okwute tụgbuo gị because ị wụ ogbunigwe n'eziokwu aha na chineke ga-azọ gị chineke ga chineke azọla gị a mgbe mgbe ị nwụrụ gị bilite n'ọnwụ e nyezie gị ndụ ọhụrụ but ọ wụ maka na ụwa ka ị nọ na ị laala

Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello dee? Yes, sir. sir, ọ driver onye iwe na-ekwu, sir. Ee, eh, sir, ịma i ziri m n'ụtụtụ na m ga-azụta nri nkịta. Ee, eh, so ịma ego enyekwere nụ m ma aga na na mama put nọ n'isi nga a, mata ka ewu nri ma zụtakwanụ nnọọ enwere nnọọ ọkpa ndị mmanụ siri fọcha nnọọ nri nnọọ ma kanda ma ma M- ee orishirishi nri iche iche so ma agwọ ihe niile nnọọ ma awa- etikọtara m ya nnọọ nụ nnọọ ma ebulata ya ka bingo rie madam abawara m mba sị m na na why m ga-eji eh, ga zụta nri na m chọga igbu nkịta yes sir na na enwere nri nkịta ehe so enwere nga ọ dịrị mfe ọ ọ- ọ nri nkịta ka m lega anya nga na e sere nkịta ndị ọcha nga ahụ ee dee sa sorry sir dee chere ah ọ wụ dee ọ wụ onye iwe kwuga sa ee the new driver kpọtara ọhụrụ na ọwụhụ mr ọkpụkpụ ka m na-ekwuga ihe yes sa o dis abagakwara m mba elekwanụ ihe ọjọọ m mere elekwanụ otu nkịta ga na-esi eri e, e, e, eri ihe dị ka biskit erie 18,500 naira nkịta na mmadụ ọ wụ ofu ihe mba sa ama a- a- dee ama m na ọwụhụ ọwụ ego m mba agbatara nga ego mba eche m mistake eche m mba onye m ji ga zụtara ha rice and beans na anụ ọkụkọ ma anụ ihe niile nkịta richakwa n'obi nkịta ịbụ nkịta na-achị ọchị ee dị ehere gị 18,500 naira salary m rukwe n'otu ahụ sa ihe elekwanụ minimum wage ihe nkịta naanị loge na loge loge every week ee dee mr ọkpụkpụ biko sa mr ọkpụkpụ chekene ya na nkịta nkịta igbo kwanụ nkịta igbo chekene nkịta igbo niile nkịta igbo juru na-agagharị na street common chain azị dịrị ya eh? Eh, common cage sef anụ dịrị ya otu esikwa na-elekọta nkịta ndị ọcha arịa ma ndị ọcha ndị ọcha na-elekọtakwanụ nkịta igbo otu eh? anyị ewere nkịta nkịta igbo nnọọ eme ya eme ya eme ya nnọọ otu ọ sị na anyị agaghị ha arụrụ ha ụlọ agaghị etige ha na tige ha chek agaghị asụtara ha lekwala nri ọma ke nkịta ka eri gị ndị Igbo ga-esekwa agaghị m asụtala nri a ee eh, ka mba paakịara gị moto gị ee eh, instead mụ a ga-eji instead msta na emewala ya ụlọ ụmụaka m erie ya bingo ke gị ka ọ na-arụ ihe a nkịta o wee si mgbe ndị ochie bịara nkịta agbọlidi hosef nkịta nọ ga na-eme ha ha ha ihe ọwụ otu nkịta na-esi agbọ ya wụrụ nkịta igbo nga ya aracha nshi nga na nkịta nkịta igbo etie ya ya etie mkpu ọ- ọsọ ata No, s- Mr. ọkpụkpụ sa am mba ọwụ mkparị ka mkparị ka ihe de gekwanụ m ntị ge- gekwa nụkwa n'olu m na nkịta igbo maka ndị na-enweghị ego ọ oke mụ a m zụọ nk- nkịta igbo ee but ị wụ onye igbo ka ị wụ onye bekee o oke african man na-edewe african man kpọrọ european dog ara agbakwala gị o dị nna de bingo bingo jikwa gị gwọọ ọgwụ ego i kwukwaghị eziokwu elekwana ihe anyị na-ekwu so elekwana ihe anyị na-eblame ndị ọcha ọ ndị- ọ ndị ọcha mekwere gị ike so ị hụrụ nkịta ndị ọcha n'anya karịa nkịta igbo de ngwanụ hapụwa kpọ- nkịta nyewazie gị mụ alaala chek ama hapụ unu kii na stọọ nga ịghọtara ee ma ya maka ego ka nkịta a- nkịta resa mis ahụ kwa 18,000 ka m zụtara nkịta ahụ were wenye otu ahụ biko mụ alaala ee ee unu unu na nkịta biri wezie ndị ewosa ya rụwa na na ị ga-eme m gịnị de na m gakwara gị ije na ma gị ma nkịta ahụ kakwa anwụ anọkwa m na ke egwuregwu kpacharakwa anya gị bifo m emerụọ gị ahụ biko mba abaghị